Mr Dolola ndi mmodzi mwa ogwira ntchito pa kampani ya Combine Cargo omwe akhala ali pamudzipa kwa zaka zokwana 23. pano tinayamba 2002 ndikhulupira kuti pamene ndikupanga litaya ndi zaka amene mwandifusira aja kuti 23 years
ndipo tonse ogwira ntchito ku kampani imeneyi tinaona kuti ndi chanzeru kwambiri kuti tisazikane nawo mr dolola amene ali mmodzi mwa anthu amene akhalitsa kwambiri pa kampani imeneyi ndipo tinachita mwambo wapaderadera monga mwachizolowezi kuti timadya mmemo pamudzipa koma mmemo wa tsiku limeneli unali mmemo wosiyana ndi mmemo yonse imene timakhala tikuchita pamenepa chifukwa mmemo umenewu unalitu wakhathikhathi nkhuku ya moyo inaluza moyo wake ndipo tinadya mmemo osangalatsa pozindikira kuti mr dolola apite ndithu ndi mtendere wawo takhalani pompo chifukwa mwambo umenewu utatha wakudyawu panayambikanso mwambo wa zoyankhulayankhula omwe unatsegulidwa ndi mr mtambo
anzanu ambiri adusa pano sikuti anasazika ayi amangochoka mwakachetechete koma inuyo munafuna kuti tonse tikhale nanu pansi tinyadire nanu tidye nanu limodzi kenaka mukaonekereso kuti mwapita ndikupemphani kuti mulungu apitirize kukudalitsani anthu ambiri amanena kuti munthu akangotha penshoni zaka 5 sizidusa inuyo mukayesese kuti mukafikeso zaka 20 muli ku penshoni kwanuko Ambuye akudalitseni. Amen. umenewu ndithu ndi uthenga komanso mawu ogwira mtima ochokera kwa a Mnedi mtambo takhalani pompo chifukwa tikhalanso kukupatsirani kuyankhula kwa mr nkhonjera omwenso nawo anapereka maganizo awo awiri atatu kwa mr dolola kodi mr nkhonjera anabwera ndi uthenga wotani pamudzipa choyamba tiyamikire mamembers onse apa Combine Cargo kunena kuti taonesa umodzi wathu anthu tikakhala pamalo tikamagwira ntchito tonsefe imakhala one family ndipo mmodzi mwa ife akanena kuti ndikusunthapo monga mmene akupangira adolola kwa ife chimakhala ndi chisoni chifukwa chokuti tisiyana nawo pa nthawi imene tikugwira ntchitoyi komanso kwambiri ndi chisangalalo chifukwa chonena kuti amati mulungu uh, ukakhala pamalo tikamakhala pamalo ngati pano pali ngati pa college pano timaphunzirapo zambiri ndipo zambiri zimene timaphunzira panozi tikakhala kuti tatuluka ndi pamene timakakhala kuti tayamba moyo wina umene mulungu anatisungira umene mwina ife sitimautani sitimaudziwa mawu a mulungu amanena kuti akatse- chikatsekedwa chitseko china chitseko china chimatani kodi chimatsegulidwa ndiye inu kuchoka kwa pano kuti mukutisiya mwasiya ntchito pano ineyo ndikuona ngati ndi mdaliso wina wapadera umene mulungu wakuikirani pa inu mlangizo nawu khalidwe limene timakhala nanu pano lomwelo mukapitirize kumene mukutani kumene mukupita chisomo cha mulungu chikakhale pa inu pa nthawi zonse komanso tisayiwale ichi adolola kuno nkunja tili mkati muno kumene mukupita ndikuti ndikuwaodi kumeneku ndikunja kumachitika zinthu zambiri musakakomedwe ndi zinthu zimene mutakakumana nazo kuno ndikuuzani ngati m'bale wanga ineyo ndine munthu mmodzi amene ndili chitsanzo amene ndinatuluka ndakaziona kunjako umakhala moto mwamvetsa
adolola mukasamale ichi mamiliyoni amatchulidwa pakamwa mumvesese chifukwa anthu ambiri tikangomva mamiliyoni timaona ngati kuti tadutsa levo imene tinali tapita levo ina ndi nthawi imene yofuna mukasamalise kwambiri kwambiri pa chilichonse chimene mutakachite musakakhale opupuluma kapena achangu koma mukadekhe ndikuona kuti chimene ndingathe kukapanga ichi nchani ndipo chilichonse chimene inu muzikachita ndinu munthu wopemphera muzikachipempherera kuti mulungu azikayikapo chani azikayikapo dzanja ndipo ine ndili ndi chikhulupiriro kuti mukachita bwino mulungu sataya wake tiye tizipemphererana wina ndi mnzake awa mawu akulu amene ndinganene ndi zabwino zonse zimene tikukufunirani ndipo mulungu achite chachikulu pa inu kuti muzadabwanso kuti "Ah, mwakhala zaka zingati adolola Mukumva? Ndiye muzikapitira kumwamba osati pansi. 23 years munthu akugwira ntchito si chinthu chachani Chamasewera. si chinthu chamasewera mwaphunzirapo zambiri mukudziwa zabwino ndi zotani ndi zoyipa 23 years imene inu mukutuluka nayo kunja ndi imene mutakadabwe kuti kodi mulungu anandikhazika pamalo paja 23 years ndi cholinga ndi cholinga chake ndi chimene mukukachiyamba pati panopo panopo zakathamangira akazi akazi wadolo ndi penshoni
nkhani yayikulu ndi imeneyo mukayike mulungu pasogolo chilichonse chimene mukufuna kukapanga kayikeni mulungu pasogolo ndipo mulungu sakakaiwala
umenewu ndi uthenga ogwira mtima ochokera kwa mr nkhonjera Koma kodi Mr Tembo omwenso ndi a operation manager pa kampani imeneyi anayankhulapo kuti chani?
nane ndilankhula mwachidule kuti tinali pano ngati banja limodzi ndipo inu munali chiwalo chimodzi cha banja lino la combine cargo mwaganiza zopanga ritaya ndipo tikupempha mulungu woziwa kudalisa apitize kukudalisani kwina kulikonseko kumene mukupita langizo lalikulu ndi limene anena ankhonjeralo ndalamazo zimaoneka zambiri pa pepala koma ukayamba kuzimwaza zimakhala zochepa ndi zomvetsa chisoni kuti siliva ndi golide ife zoti tikupaseni kuti muyendere pa ulendo umenewu tilibe koma mulungu yekha akusogolereni muli ndi banja muli ndi ana choncho mukakhale pansi ndi kulingalira kuti ndipanga chani ndinu chitsulo pompano mukhala chitsulo mu okutobalamu timaphunzitsana kumekuja kulimbikisa khalidwe labwino pa mabanja pathu sizoti tikamve kuti adololatu uko akwa- akakwatira kumi- kumisinje iwiri Izozo ndi ndiyama ayi. zija zimene zatuluka zokwatira kwatira zija anapanga eferemu zija inuyo muzipewe eferemu uja chinali chisanzo chanu ndipo mwaona efremu mmene anathera eti nkhani ya efremu mukuiziwa bwino inuyo mukasamale kangachepe kamene mungapezeko mukalemekeze nako mulungu musakazungulire ndithu mutu chonde ndipo mphamvu mudakali nazo izi zanu zikatuluka anthu ena amathamangathamanga ama- mapati taimu chani sikuti mukakhazikike mukakakhazikika ndiye mukakalambanso kwambiri panopa mphamvu zilipo choncho kaya ndi zakudimba kaya ndi zaulima muzikagwiragwira ndithu osangoti ayi ine ndalandira zanga ndiye mukazunzisa banja lonse tsopano chachikulu chimene ndinganene ndikuti tikusowani pamuzi pano
umenewo unali uthenga wochokera kwa mr tembo omwenso ndi a operation manager apa kampani imeneyi koma pa chichewa pali mawu amati fumbi ndiwe mwini takhalani pompo pomwe tikhale tikumva uthenga womaliza wochokera kwa mr dolola amene akhala pa kampani imeneyi kwa zaka 23 ndipo iwowa akusanzikana ndi azinzawo amene agwira nawo ntchito kwakanthawi ndithu takhalani pompo
tikapita ngati kumulaga kuja timanena kuti zonse zatha timanati eni khomo atiyankhule ndiye nthawi yanu yoti eni khomo ayankhule zikomo
choyamba ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chokhalira pamodzi ine ndifuna ndikuwuzeni mbiri ya ine imene ndinafika nayo pakhomo pano ineyo imene ndimadzayamba ntchito pakhomo pano ndinayamba 2002 ndikhulupira kuti pamene ndikupanga ritaya ndi zaka amene andifunsira aja kuti 23 years zovuta ndakumana nazo inde zambiri komabe kunali kupirira komanso yehova yekha ndamene anali kumbali yanga Kufika tsiku la lero ndikupanga retire. Ndagwira nanu ntchito kwa nthawi yayitali, timagwirizana komanso ntchito ya ine department ya ine ndi yopatsa udani kuma department ambiri, koma tapezeka kuti ndagwira nanu ntchito limodzi bwinobwino popanda wina wina wokokana naye chala. Ndikhulupirira kuti kuti pamene ndikuchoka ndikakhala ndikukumbukirani wina ndi mnzake chifukwa sindikukumbukira ngakhale ndi tsiku limodzi lomwe wina wake amene ndinagwirizana naye kuchokera kwa anyamata anzanga komanso mabwana anga sitinakokanepo chala ayi ndiye chifukwa chimene chocho ine ndikukuthokozani kwambiri kuti tinagwirana chanza ndikamapita kumene ndikupitako komanso ngakhale mmene ndikunyamuka ine panopo ngakhale banja langa likudziwa tinakambirana kale zabwino zimene kampani ino yandichitira amenewa anali mawu omaliza kuchokera kwa mr dolola chachikulu iwowa ayamikira kampani ya combine cargo pa zabwino zochuluka zimene awachitira makamaka mu ulendo wawo wa zaka 23 akugwira ntchito limodzi ndi kampani imeneyi